Сэлам гуапэ фызох ди нэтыным къеплъ, къедаӏуэ псоми. Ди щӏалэгъуалэм ящыщ куэдым щӏэныгъэ щызэрагъэгъуэтыну я мураду къалэшхуэхэм кӏуэ хабзэщ. Налшыч хуэдэ къалэ цӏыкӏум е ди къуажэхэм я зыхэзым къыщыхъуа ныбжьыщӏэр Мэзкуу кӏуа иужь мэгузавэ, мыпхуэдэ къалэшхуэм дауэ сщыпсэуну, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкӏа студент къомым дауэ сахэсыхьа хъуну, си дзыхь зэзгъэзын цӏыху дауэ пэшэгъу къэсщӏыну жиӏэу. Апхуэдэ гупсысэ зи щхьэм щызэблэж студентхэм зэрахузэфӏэкӏымкӏэ зыщӏагъакъуэу университет лъэрызехьэхэм ди адыгэ щӏалэхэр щолажьэ. Зыр зым и дэӏэпыкъуэгъурэ зы адыгэм адрей адыгэр ӏэщӏэдзын хуэхъуфмэ, ари лъэпкъым и дежкӏэ гуфӏэгъуэщ. Зи гугъу сщӏа адыгэ щӏалэхэм ящыщщ ди нэтыным и хьэщӏэ Шэт Артур. Ар нэхъ гъунэгъуу къывэзгъэцӏыхумэ, Къуажэкӏэ Хьэтӏохъущыкъуей Ищхъэрэм щыщщ, Мэзкуу кӏуауэ абы дэт РАНХиГС университетым егъэджакӏуэу щолажьэ, доцентщ, экономикэ щӏэныгъэхэм я кандидатщ. Япэу сыноупщӏыну сыхуейт, Мэзкуу узэрыкӏуа хъуамрэ абы студентхэр зэрыщебгъаджэмрэ? Ди къуажэ школыр къэзуха иужькӏэ ди академием кӏыхьу жысӏэнщи, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации аращ и цӏэри, абы сыщӏэтӏысхьащ, академиер къэзуха иужькӏэ аспирантурэм сыщӏэтӏысхьэнуэ срагъэблэгъауэ щытащ, аспирантурэм сщӏэсурэ езгъэджэн хуэм цӏыкӏуурэ щӏэздза сыдихьэхрики, сыкъэна хъуауэ иджыри къэс солажьэ. Мэзкуу еджапӏэ нэкӏуа фи университетым ныщӏэтӏысхьа студентым къигъэзэжа иужькӏэ дэ ди республикэм нэхъ сэбэп хуэхъуну и зыужьыныгъэм нэхъ телэжьэфын папщӏэ сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ зригъэгъуэтмэ, иджмэ нэхъыфӏ? Къэбэрдей-Балъкъэрым и специалист куэдым хуейщ мэкъумэшыщӏэм щыщӏэдзауэ высокий технологие жыхуэтӏэм нэсыху. Ауэ сыт хуэдэ специальностькӏэ хуемыджэмикӏи, а иджысту къекӏуэкӏ информационный технологиер и лэжьыгъэм къызэригъэсэбэпынур къыгурыӏуэн хуейщ. Абы къыщынэмыщӏауэ, мес иджысту долъагъу Тырныауз дэт комбинатри, нэгъуэщӏ промышленный предприятиерикӏи, предприятиехэр къызэрагъэщӏэрэщӏэжыр, къызэраӏуахын иужь зэритыр. Аращи, илъэс зытӏущ дэкӏмэ, инженер куэд хуейнущ. Ауэ Урысыбзэкӏэ жысӏэнщи, узкоспециализированныйщ ар зыхуеинур а предприятием, комбинатым е нэгъуэщӏ предприятиям щылэжьэфу. Ауэдэ ӏэщӏагъэлӏ дыхуейщ. Абы щылэжьэфын Къэбэрдей-Балъкъэрым и университетхэм специальность лъэпкъыу къыщӏагъэкӏӏыми-кӏи, ар Москва, нэгъуэщӏ къалэшхуэхэм щеджэн хуейуэ щытщ. Иджыпсту
Бренд жыхуэтӏэм хуэдэу, псалъэм папщӏэ, псоми дунейм цӏыхуу тетым яцӏыхуу машинэм дытепсэлъыхьмэ, Мерседести, Аудити, сытти зыгуэрхэр щыӏэщ. Апхуэдэ машинэхэр къыдэзыгъэж ди къэралхэм я экономикэ и лъэныкъуэкӏэ заужьу а лъэныкъуэмкӏэ щытщ. Иджы дэ ди республикэр къапщту щытмэ, апхуэдэ зыгуэр диӏэ Псоми дыкъращӏэу, дыкърацӏыхуу зыгуэр тщӏыфыну уегупсысрэ? Апхуэдэу щыту плъытэрэ? Сыт тхузэфӏэкӏын а лъэныкъуэмкӏэ?
Упсо. Илъэс зытӏущ япэ ди академием и студентхэм къэхутэныгъэ лэжьыгъэ ауэдэу ирагъэкӏуэкӏащ. Ди щӏыналъэхэм, Урысейм хыхьэ щӏыналъэхэм, Къэбэрдей, Осетие, Тэтэр, Москва, Къапщытэри-кӏи схуэдэ бренд яӏэ, цӏыхум схуэдэ бренд яцӏыхурэ, итӏанэ езы къэрал, къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм схуэдэ бренд щӏэуэ кърагъэжьа жаӏэу. Арати, ди жагъуэ зэрыхъунщи-кӏи, Къэбэрдейм и бренду ауэдэу куэд яцӏыху. Яцӏыху псоми ӏуащхьэмахуэ. Иныкъуэхэм Налшык къакӏуауэ, зыщагъэпсэхуауэ Налшык и курортхэр, санаторийхэр Долинск щыӏауэ яцӏыху. Абы нэхъыбэ ди жагъуэ зэрыхъунщи яцӏыхуӏым. Иджысту наукэм территориальное брендирование жеӏэ, или территориальный бренд жери, ауэдэ къыхыхьащ куэд мыщӏэу мис илъэс пщӏы пщыкӏутхум. Аращи, къэрал щӏыналъэхэм я къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм а территориальный брендыр зрагъэпэщын хуейщ. Краснодарский крайм зригъэпэщащ ауэдэ территориальный бренд курорты Краснодарского края жари кӏуэцӏрагъэкӏ, рекламэ ящӏ. Тэтэрымкӏэ дгъазэмэ, Казань, третья столица России жари ауэдэ территориальный бренд ящӏащ. Дэри ауэдэу щыхэти, ӏуащхьэмахуэ жеӏэ ди Министерствэ культурым туристический бренд Кабардино-Балкария жери ищӏащ ӏуащхьэмахуэ тещӏыкӏыжауэ. Ауэ ӏуащхьэмахуэ къыщынэмыщӏауэ, сэ сызэреплъымкӏэ, дэ дызэрытекӏуэнур ди республикэм продукцэ къыдигъэкӏыр, Экологическэ къабзэу зэрыщытыр абыкӏэ дытекӏуэнущ. Ар промышленный продукци ирохъу, ар мэкъумэшыщӏэ продукци ирехъу. Налшык курорт дызэриӏэри къыхэгъэщын хуей хъунущ а брендым ӏуащхьэмахуэ и мызакъуэу. Итӏанэ дэ тщогъупщэ ӏуащхьэмахуэ и мызакъуэуэ псыкъелъэ а водопадыр дызэриӏэр. Мыдкӏэ. Гуэл щхъуантӏэр дызэриӏэр. Куэд диӏэщ дэ а территориальный брендым хэбгъэхьэ хъуну. И абы къыщынэмыщӏыжауэ, абы хэтын хуейр дэ хьэщӏэр фӏыуэ зэрытлъагъур, традиции гостеприимства жаӏэ, ари къыхэдгъэщын хуейу къысщохъу. Нэгъуэщӏ щӏыналъэхэм, Урысейм и щӏыналъэхэм а территориальный брендыр нэхъапэ ящӏауэ яӏэ, аращи абы дакӏэлъыщӏэмыхьу хъунукъым, псом емылъытауэ турист къэтшэну дыхуейуэ щытмэ, туристыр здэкӏуэр зыхиха бренд, Санкт-Петербург культурная столица жиӏэну кӏуэнуэ, Байкал крупнейшее озеро в мире жиӏэну кӏуэну, жиӏэнурэ кӏуэнущи, Дэрикӏи абы дыкъыкӏэрыху хъунукъым. Туристыр ди гуапэ зэрыхъунщи, илъэс къэс нэхъыбэ мэхъу Къэбэрдейм къакӏуэр. Ауэ нэхъыбэжи къэтшэфынуэ щытщ. Иджыпсту сызытепсэлъыхьар къалэхэм, щӏыналъэхэм я бренд. Ауэ цӏыху къэс бренд иӏэу жыпӏэ хъунущ, личный бренд жаӏэ маркетингым. Уэ фӏыуэ улажьэмэ, уи. ӏэщӏагъэмкӏэ укъацӏыхумэ, уэри уи уасэр, уэ пщӏэм щхьа уи уасэр нэхъыбэ хъуну. Ар ди студентхэм сыт щыгъуи яжызоӏэ. Уврачми аращ, уюристми аращ, уэкономистми, нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэ зепхьэми аращ. Фӏыуэ улажьэу щытмэ, уи цӏэр фӏыкӏэ ӏунурэ нэхъыбэ къыпхуэкӏуэну, уэрикӏи пщӏэм и уасэр дэкӏуеину. Сыт умыщӏэми, а пщӏэр Ауэ ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтам фӏы дыдэу гурэ псэкӏэ утелэжьэн хуейщ жыпӏэращ уэ. Пэжщ, ар зэхэбгъэхъуэнум иужь уитын хуейр. Ар хумыгъахъуэмэ, ӏэщӏагъэр фӏыуэ умыщӏу щытмэ, уэри улахуэ тэмэм къуатынукъым. Куэдым жаӏэ иджыпсту цӏыхум образование нэхъыщхьэ, высшее образование куэду яӏэ хъуа, абы зыри хуейӏым, диплом зыри къикӏкъым. Пэжщ, диплом куэдым яӏэ хъуа, ауэ дызэдевгъэгупсыс а диплом зиӏэу лъэпкъым, а специальностыр фӏыуэ ящӏэрэ, а лэжьыгъэм фӏыуэ хащӏыкӏрэ жытӏу щытмэ, ди зы жагъуэ зэрыхъунщи, ауэду щытӏымэ. Дэрикӏи тӏэкӏу тфӏэгуэныхь хъуурэ иныкъуэм-дей я оценкэ хухэдгъахъуэ хъунщ сабийхэмикӏи, студентхэмикӏи, я щӏалагъэкӏэ благъэкӏыу и тэмэму емыджи къыхокӏ. Ауэ дауэ щымытми, диплом зиӏэу лъэпкъыр фӏыуэ я ӏэщӏагъэм хащӏыкӏкъым. Ауэ а ӏэщӏагъэм хэзыщӏыкӏхэр ирилэжьэфхэм ахэр зэпэубыдащ. юристми еплъ адвокатыфӏхэр, судым дела кӏуэцӏрызыгъэкӏыфхэр е дохутырыфӏхэр зэпэубыдащ. Абы унэмыс нэхъ среднэ профессиональнэ образованием тепсэлъыхь икӏи слесарыфӏ, шофер тэмэму машинэм бгъэдэт, ахэр бгъуэтыну тыншкъым дэ ди зэманым. Ар ди студентым жыдоӏэ, ар къагурыӏуэн хуейщ щӏалэгъуалэм, ауэ уи брендыр Уэ къыптелэжьэну, уэ уигъэшхэну а урысыбзэкӏэ жысӏэнщи, антибренд пщӏымэ, ари къыптелэжьэну. Зэ цӏыхум ӏейуэ хэӏуэмэ, я ӏэщӏагъэм хищӏыкӏкъымэ, тэмэму хуэщӏэкъымэ, къищтэ жаӏэмэ, ари илъэс бжыгъэкӏэ пхуэгъэкӏуэдынукъымэ. Уи псэлъэкӏэм сынодаӏуэри, зэкӏэлъыкӏуэу Дахэ дыдэу уопсалъэ адыгэбзэкӏэ. Мэзкуу удэсу, дэ ди хэкум щымыщ цӏыхухэм уадэлажьэу, мыпхуэдэу мы уи бзэр дахэу бгъэшэрыуэным, урипсэлъэныр, ар дауэ къохъулӏэрэ? Псом япэм деж хэгъэщын хуейщ. Адыгэбзэр сэ къуажэм сыщалъхуа, илъэс пщыкӏубл сыхъухукӏэ къуажэм сыдэсащи, адыгэбзэр абы щызэзгъэщӏа. Ауэ илъэс пщыкӏутху хъуауэ Къэбэрдейм сискъымэ, Нэхъыбэм сызэрыпсалъэ урысыбзэ, адыгэбзэ сщымыгъупщэжын щхьа сэ къыздэӏэпыкъур ди къэбэрдей телевидением, ди къэбэрдей радиом интернеткӏэ сихьэу содаӏуэ, щӏэх-щӏэхыурэ фи передачэхэм, радионэтынхэм содаӏуэ, итӏанэ ди газет Адыгэ псалъэр, нэгъуэщӏ ди газетхэм седжурэ щӏэх-щӏэхыурэ сакӏэлъоплъ къытрадзэм, Литературная Кабардино-Балкария ӏуащхьэмахуэ журналхэмикӏи соплъ. Аращи, абы я фӏыгъэ хъунщ адыгэбзэр ӏэщӏыб щӏэмыхъур. Дэ ди Хэкум университетти, академиети, колледжти щӏэныгъэ щызэбгъэгъуэтыну еджапӏэ зыбжанэ итщ. Абыхэм блэплъыкӏыу ди щӏалэгъуалэм ящыщ куэдыр мис Мэзкуу хуэдэу, Петербург хуэдэу къалэшхуэхэм нокӏуэр, еджапӏэ фэ фи деж. Аращи, мыбы уи хэку уисыжу еджатэмэ, щӏэныгъэм деж зэрагъэпэщатэмэ нэхъыфӏт, я Адэ-анэ я джабэ щӏэсыжу зэрыжаӏэу. Хьэмэрэ къалэшхуэхэм кӏуэуэ еджэмэ, нэхъыфӏу плъытэрэ? Языныкъуэхэм зэрабжымкӏэ, зы къалэшхуэ гуэрым кӏуэрэ абы щӏэныгъэ щызригъэгъуэтмэ, ар нэхъ лъагэу, ар нэхъыфӏу иджыпсту Псоми зэрыжаӏэщи, престиж хъуауэ апхуэдэущ зэрагъэӏур. Мыбы теухуауэ сыт жыпӏэн? Абы узэреплъым елъытащ. Хамэ къэралхэм деплъу щытмэ, Америкэм я сабий школ къиухащкӏэ университет нэгъуэщӏ къалэ щӏагъэтӏысхьэ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, сабийр гъащӏэм нэхъ хэгъуэзэн щхьа, нэхъ псынщӏэуэ лӏы хъун щхьа ягъакӏуэ. Адыгэм узымыгъалӏэм лӏы уещӏ жеӏэ. Аращ икӏи нэхъ уи адэ-анэм упэжыжэмэ, Нэхъ псынщӏэуи уи лъакъуэ утоувэ, сыт щхьа жыпӏэмэ нэгъуэщӏ къыбдэӏэпыкъун а къалэм зэрыдэмысыр бощӏэри. Абыми зы губзыгъагъэ хэлъщ, сабий цӏыкӏум ещхьууэ сабийр илъэс тӏощӏ щэщӏ хъухукӏэ къепшэкӏри ари тэмэм дыдэкъымэ. Ар зы лъэныкъуэщ. Итӏанэ Къэбэрдейм университет зытӏущ диӏэщ, ауэ дэ ди экономикэр, республикэм и экономикэр зыхуей Специальностыр лъэпкъым нети жытащ къыщӏигъэкӏкъым. Щапхъэу къэсхьынщи бизнес информатикэ специальность диӏэкъым дэ. Ар иджысту илъэс къэс нэхъыбэу дызыхуей специальностщ, информатикэм теухуауэ лъэпкъым дыхуейщ. Абы къыщынэмыщӏа мес дытепсэлъыхьащ Тырныауз комбинатыр къызэӏуахыжыну. Горно-металлургический институт диӏэкъым абы щылэжьэн специалист къыщӏэзыгъэкӏыну. Иныкъуэхэри дэ ди университетхэм къыщӏагъэкӏ, ауэ псори къыщӏагъэкӏкъым. Аращи, ӏэмал имыӏэу дгъэкӏуэн хуейщ. нэгъуэщӏ къэра къалэшхуэхэм едгъэджэну. Итӏанэ сыт куэдуэ дэ ди студентхэр Москва, Ростов нэгъуэщӏ къалэшхуэхэм щӏэкӏуэр? Пщӏэншэу бюджетым и ахъшэкӏэ уеджэн щхьа, абы нэхъ куэд щыӏэщ. Къэбэрдей-Балъкъэрми иӏэщ ауэдэ бюджетым и ахъшэкӏэ уеджэ, ауэ къалэшхуэхэм нэхъ университет куэд дэтщ, университетхэр нэхъ инщ икӏи абы щхьа куэдыр макӏуэ. Ауэдэу жыпӏэу щытми, апхуэдэ къалэшхуэм ущыпсэун щхьэкӏэ пшхынти, щыптӏэгъэнти, узыщӏэсынти, ахэми ахъшэ хъарзынэ, мылъку хъарзынэ ехь. Ари пэжщ, ауэ бюджету щыщӏэтӏысхьам де зэреджэм щхьа ахъшэ иткъым ар зыуэ. Итӏанэ ауэдэ университетышхуэхэм общежитиефӏ яӏэщ, Аращикӏи я псэункӏи тынш мэхъу, абы щхьаи ахъшэ ираткъымэ. Ар псори зэпэплъытыжмэ, куэд трамыгъэкӏуадэу я бынхэр ирагъэджэфри абы къыхокӏ. Ауэ зы лъэныкъуэкӏи илъэс пщыкӏубл фӏэкӏ мыхъуа сабийр нэ къалэшхуэм ягъэкӏуэнукӏи темыгушхуэ адэ-анэ куэдщ, абыхэм ди республикэм Налшык щрагъаджэмикӏи хъунущ, ди университетхэмикӏи а бюджетым и ахъшэкӏи ебгъэджэнуэ мэхъу.
Иджы сэ мыде нэхъ арэзы сызытемыхъуу хэтыр, псалъэм папщӏэ мис еджакӏуэр къалэшхуэм кӏуащ, щӏэныгъэ щызригъэгъуэтащ. Ухуейми ухуэмейми, уэ узыхэс лъэпкъым яжь къыпщӏехури, хабзэри бзэри тӏэкӏу ӏэщӏыб хъуу пӏэрэ жыпӏэу апхуэдэу мэхъу. Икӏхэрэ республикэм щеджэхэрэ къагъэзэжтэмэ здэт, Ауэ дэ дызэреплъымкӏэ къызэрыхъур дауэ, йоджэр щӏэныгъэ зрагъэгъуэтри, абы и лэжьапӏэ жари къыщонэж. Аращи, абы щыпсэурэ унагъуэ щохъу. Унагъуэ щыхъуа иужькӏэ хамэм хэсыр дыхуейми дыхуэмейми и лъэпкъым и хабзэр тӏэкӏу ӏэщӏэгъупщыкӏ хуэдэу мэхъу. Мыпхуэдэ Щытыкӏэм ди лъэпкъыр нэхъ лъэрмыхь ищӏу пӏэрэ жыпӏэу уегупсыс хъуну зы лъэныкъуи иӏэщ. Нэхъ
упщӏэ гугъу дыдэм унэса. Хамэ къалэ кӏуэуэ еджэр ар ӏей хэлъу сэ къысщыхъукъым, ауэ абы кӏуа иужькӏэ япэрауэ пэжщ икӏи куэдмикӏи ди хабзэ, ди бзэр щыӏэщӏэху мэхъу ди жагъуэ зэрыхъунщи. Ар пэжщ. Итӏанэ къэзмыгъэзэжри нэхъыбэщ. А тӏум етщӏэнур зэрылъэпкъыу демыгупсысмэ, хэкӏыпӏэу тхуэгъуэтыну хъункъымэ. А езы кӏуахэм хъумыхъуми а адыгэбзэр иджыри ящӏэнщ, ауэ абы я бын къащӏэхъуэхэм сэ куэдрэ срохьэлӏэ адыгэбзэкӏэ псалъэкъым Е псалъэфмикӏи мэукӏытэрикӏи, адыгэбзэкӏи уеупщӏам урысыбзэкӏэ жэуап къыуат къагурыӏуэмикӏи мэукӏытэри псалъэкъым. Куэдми къамыгъэзэжыр пэжщ. Псоми ящӏэ, къалэшхуэхэм къыщекӏуэкӏ улахуэ нэхъыбэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхърэ, аращи, абы къигъэкӏуэжкъым куэдыр. Итӏанэ абы кӏуэу къанэр специалист ӏэщӏагъэфӏ зиӏэ, нэхъ конкурентноспособнэхэращи, ари Къэбэрдейм апхуэдэ специалист зэрыфӏэкӏуэдыр абы зыри фӏы хэлъкъым. Еджэрэ къагъэзэжу щытамэ, куэдкӏэ нэхъыфӏ хъунут дэ ди ӏуэхур, сыт щхьа жыпӏэмэ, а къалэшхуэм щыӏэ технологиер къащӏэу, лэжьэкӏэщӏэхэр къащӏэу Къэбэрдейм къахьу Къэбэрдейм хапщэу щытамэ, дэри нэхъ псынщӏэу зыдужьынут. Ауэ куэд къэкӏуэжкъым. Иныкъуэ щӏэныгъэлӏхэм къызэрабжамкӏэ, минищэм нос адыгэу Москва дэсыр иджысту. Москва и закъуэ. Мыдкӏэ Петербурги къащтэ, Ростов, Казань, Сочи а къалэшхуэхэми адыгэ куэд щыӏэщ. Ахэр псори зыхэплъхьэжмэ, бжыгъэшхуэ мэхъу.
Адыгэр Тыркум щыщ щыӏэ адыгэхэр, Хьэрыпым щыщ адыгэхэр агъэ къэшэжын хуейщ, абы нэхъ пэгъунэгъу зытщӏын хуейщ жытӏурэ, зы илъэсипщӏ илъэс тӏощӏ блэкӏам Къэбэрдейм икӏар дымылъагъуу икӏащ. Иджыри къэс догупсыс Тыркум щыщ адыгэхэм жыдоӏэ, ауэ иджысту а Къэбэрдейм Урысей къалэхэм куэд зэрыкӏуэр, Шэрджэсми Адыгейми икӏыу зэрыкӏуэр, абы къызэрамыгъэзэжым нэхъ мащӏэт сызэрегупсысыр. Абы теухуауи Дунейпсо Адыгэ Хасэми, Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал ӏуэхущӏапӏэхэми зыгуэр ирамыщӏу хъунукъымэ, дызэрылъэпкъыу демыгупсысу хъунукъымэ. Иджы апхуэдэу Зи гъащӏэр езыхьэкӏхэм ди жагъуэми, ди гуапэми уэри уащыщщ. Уэри мы хэкум уикӏауэ Москву ущолажьэ. Щӏэх-щӏэхыурэ укъэкӏуэжуи къыщӏэкӏынщ, ауэ, дауэ щымытми, аращ уи хэщӏапӏэр, уи псэупӏэр иджыпстукӏэ. Зыгуэрым зыгуэр жепӏын ипэу, псом япэу уи деж къыщыщӏэбдзэн хуейщ. Аращ щӏыжысӏэр.
Пэжщ, нетӏэ, Къэбэрдейм йокӏ, къагъэзэжкъым щыжысӏам, сэ си щхьэм ар хуэсхьакъым, щӏыхуэзмыхьар сэ Къэбэрдейм зэрызгъэзэжыным зэи шэч тесхьэкъым. Иджысту ущӏалэху къалэшхуэ ущыӏэмэ, ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтмэ, абы фӏы хэлъу къысщохъу, ауэ зыгъэз зэман къущалъхуа щӏыпӏэм бгъэзэжын хуейщ. Школыр къэзухауэ еджакӏуэ сыщежьам ди лъэпкъым и нэхъыжьым къызжиӏауэ щыта псалъэр сощӏэж, уэ фӏыуэ уоджэрикӏи, тӏо доктор наук умыхъуауэ къомыгъэзэж, жиӏа тӏэкӏу гушыӏэу. Сэ тӏо доктор наук сыхъуну апхуэдэ лъэкӏыныгъэ сиӏэну хъункъым, ауэ си щӏэныгъэр иджыри хэзгъэхъуэну сыхуейщ, си ӏэщӏагъэр хэзгъэхъуэну сыхуейщ иджыри зы илъэс бжанэкӏэ. Ар Абы теухуауэ схуэщӏэнур зэфӏэкӏауэ къэслъытэм, сэ Къэбэрдейм къэзгъэзэжынущ. Уи хэкум хуэдэ зыри щыӏэкъым. Уэ укъыщалъхуам хуэдэн, уэ узэфа псым хуэдэн зыри щыӏэкъыми, сэ къызэзгъэзэжыным шэч теслъхьэкъым. Итӏанэ уи благъэ, уи ӏыхьлы, уи адэ-анэ, уи унагъуэр мыбыкӏэ щыщыӏэкӏэ, уи псэр дауэ щымытми къоӏэ. Итӏанэ зэманыр кӏуэхукӏэ Къэбэрдейм нэхъ укъэкӏуэжыни ухуей мэхъу. Нэхъыбэрэ сыкъэкӏуэжарэт жыпӏэу, ӏэм, иджысту япэм илъэсым тӏо-щэ фӏэкӏ сыкъэмыкӏуэжыфу щытамэ, иджысту мазитӏ мазищ къэс сыкъызэрыкӏуэжын и ӏуэху зызохуэ. Уи гур хэкумкӏэ щыӏэщ. Аращи, уи лъэм укъешэж.
Си гур хэкумкӏэ щыӏэщ, ауэ зэкӏэ мо академиеми научнэ проект куэд къедгъэжьауэ ахэр нэдгъэсын хуейщ. Итӏанэ аспирант зытӏущ сиӏэ хъуащи, ахэр я лэжьыгъэр яухын хуейщ, а научнэ проектхэр нэдгъэсын хуейщ. Мыдкӏэ сэ си ӏэщӏагъэм джырикӏи зэрыхэзгъэхъуэн гуэрхэр солъагъу икӏи зыфӏэмыкӏауэ щыӏэщи, а ӏуэхухэр зыфӏэкӏмэ, республикэр къытхуей хъууэ щытмэ, Тхьэм жиӏэм къэдгъэзэжынущ. Апхуэдэу
Хэкум йокӏ, къагъэзэжкъым жытӏэу ди гур ныкъуэ щхьэкӏэ, Артур, зэзэмызэ ди гур фӏы къищӏыжу дигъэгуфӏэжуи зы ӏуэхугъуэ гуэрхэр щыӏэщ. Псалъэм папщӏэ, мис Мэзкуу дэс адыгэхэр фызыхуэсу фызыхыхьу, фыщыздэуэршэру, фи гупсысэ щызэфӏуэталӏэу зы зэхыхьэ, зэхуэс гуэрхэри къызывогъэпэщ. Абыхэми утезгъэпсэлъыхьынут.
Пэжщ, ди лъахэм икӏауэ Мэзкуу къапщтэмэ щыӏэ адыгэр куэд хъуащ, зэрыжытӏащи, Къэбэрдейм къыщынэмыщӏауэ, Шэрджэсми, Адыгейми икӏауэ. Аращи, абы дэсхэм дызкӏэлъыкӏуарэт, дызэрыщӏарэт жаӏэуэ икӏэ илъэсхэм нэхъ зыкӏэлъыкӏуэ хъуащ. Псом нэхъапэ зыкӏэлъыкӏуэр гъэщӏэгъуэн зэрыхъунращи, щӏалэгъуалэхэращ, ди студентхэр. Ауэдэуэ Адыгейм и Постоянное представительство при Президенте России жери ӏуэхущӏапӏэ щыӏэщ, Адыгейм и ӏуэхухэр Мэзкуу щыдигъэкӏыу. Абы щӏалэгъуалэ ӏуэхущӏапӏэ щӏалэгъуалэ хасэ иӏэщ Молодежное представительство Адыгеи жери. Абы де куэд, куэдрэ дыщызэхуос ди махуэшхуэхэм, адыгэ ныпым и махуэ, адыгэм и махуэ. Ауэдэ махуэшхуэхэм джэгуи щокӏуэкӏ. Абы къыщынэмыщӏа, илъэс зыбжанэ хъуауэ Страна Прометея жери ди щӏалэгъуалэ Москва къызэрагъэпэщауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏа щӏалэгъуалэм я ӏуэхущӏапӏэу щыӏэщ. Абымикӏи ӏуэху зыбжанэ иригъэкӏуэкӏащ мы илъэс зытӏущым. Итӏанэ къыжыӏапхъэщ илъэс куэд хъуауэ адыгэ къэфакӏуэ гупитӏ Москва зэрыщыӏэр. Зым и цӏэр Черкесия, и унафэщӏыр Шорэ Анзор, Етӏуанэм и цӏэр Адыги, адыгэ, Батыр Мишэ и унафэщӏу. Ахэр адыгэ зыхуэсыпӏэщ, ахэр адыгэ екӏуэлӏапӏэщ. Щӏалэгъуалэр узыхыхьу уздэуэршырыныр, ар зы ӏуэху дахэщ. Ауэ щапхъэ зытепхыу, чэнджэщэгъу пхуэхъууи, нэхъыжь уиӏын хуейщ. Апхуэдэу фызыбгъэдыхьэ, фызыбгъэдэкӏ нэхъыжь пщӏэ зиӏэ къыфхэт хъунщ фэ.
Нэхъыжьыфӏ куэд диӏэщ щапхъэ тепх хъуну ди пашэу, ауэ псом япэ хэзгъэщыну сыхуейщ Москва дэс адыгэхэм я нэхъыжь Агъырбэ Юрэ. Ар Москва дэт Мэкъумэш академием, Тимирязевские академием, Къэбэрдейм куэдым ящӏэ а академиер, куэдми къауха, абы и профессорщ, доктор экономических наукщ, илъэс куэд хъуауэ щрегъаджэ. Адыгэхэм сыт хуэдэ ӏуэху къыдэдмыхами, сыт хуэдэ пшыхь едмыгъэкӏуэкӏми, тхьэмадэ дахэу къытхэтщ Юрэ. Москва дэс адыгэм ар зымыцӏыху щыӏэ хъункъым. Ар къыщалъхуар Къэрэшей-Шэрджэсращ. И адэр Абазэм щыщ, и анэр Шэрджэс цӏыхубзщ. Абы къыщынэмыщӏа нэхъыжь куэди дэсщ Москва, псоми я цӏэ къысхуиӏуэнкъым, ауэ нэхъ яцӏыхуӏуэу къыжысӏэнщи Тут Заур. Къанокъуэ Арсен, итӏанэ къыхэзгъэщыну сыхуейщ, дыригушхуэнуэ мы гъэм ди адыгэ щӏэныгъэлӏитӏ Москва илъэс куэд хъуауэ щылажьэу Российский академия наукым академикыу хахащ. Ар Щоджэн Юрэрэ Хьэмыз Русланрэ. Щоджэн Юрэ механикэмкӏэ специалистщ, Хьэмыз Руслан химиемкӏэ специалистщ. Мы гъэ дыдэм гъэмахуэм академикыу ахэр хахащ, абы ӏейу дрогушхуэ я ӏуэхухэм адэкӏэ ефӏэкӏуэнуи дыхуейщ.
Нтӏэ, Артур, ди нобэрей нэтыным укъызэрытхуеблэгъам папщӏэ фӏыщӏэ пхузощӏ, уи ӏэщӏагъэм и хъер куэд Тхьэм уигъэлъагъу.